Go mbeannaí Dia dhíbh agus tá fáilte romhaibh ag clár na seachtaine seo. Sé TP Ó Conchúir as Baile na nGall i gCiarraí a bheas ag comhrá liom ar an gclár seo anocht. Ba é an chéad duine a toghadh sa gcéad thoghachán go Údarás na Gaeltachta siar sa mbliain 1979. Bhí sé ag obair ar an scannán Ryan's Daughter thíos i gCiarraí. Bhí sé ag obair air go deimhin ó thosaigh sé gur chríochnaigh sé, 1968 go dtí 1970. Agus bhí teach ósta agus siopa ag a sheanathair sa Daingean. Bhí sé ar cíos aige ón Eaglais. Anois nach aisteach an rud é sin a déarfá ar cíos aige ón Eaglais, ach bhí. Céad míle fáilte romhat, T.P. Go raibh maith agat, a Mháirtín.
Shíl mé go mbeadh, go mbíodh lucht na hEaglaise i gcoinne óil agus tithe ósta agus rudaí den chineál sin. Cé chaoi a raibh teach ósta ag an Eaglais? Ní chuala mé riamh cheana. Is amhlaidh a fágadh acu é. Duine éigin a d'fhág an tábhairne agus siopa beag a bhí aige leo agus bhí sé ar chíos aige uncail a bhí ag mo mháthair sa Daingean agus bhí sé féin agus a bhean chéile ansin, thugadar blianta ann agus nuair a cailleadh iad, chuaigh m'athair críonna agus mo mháthair críonna isteach chun aire a thabhairt dóibh sarar cailleadh iad. Sea. Agus tugadh an léas dóibh agus bhí sé acu san go dtí go bpós m'athair agus mo mháthair agus thug m'athair an t-airgead leis. Cliamhain isteach ab ea m'athair agus cleamhnas ab ea é an uair sin, cé go raibh aithne acu ar a chéile roimis sin. He. Agus bhuaileadar lena chéile istigh san Oileán, istigh sa mBlascaod, sin é an chéad uair a bhuaileadar lena chéile. As an mBlascaod a tháinig do shinsir siar? Ó thaobh mo mháthair, m'athair críonna ó thaobh mo mháthair, ach bhí m'athair, bhí sé ag déanamh bóthar istigh san Oileán, bhí sé ag obair don, don Public Works is dócha ag an am san agus bhí mo mháthair istigh ar laethanta saoire agus sin é an áit a bhuaileadar lena chéile blianta roimis sin. Ach pé scéal é, tháinig sé mar chliamhain isteach,

1884 agus siad Riordans i gCorcaigh, Class D, ceithre phunt, tá an seic aige baile agam. So bhí sé aige sin chomh fada siar le 1884. Bhí. Agus bhí sé ar léas ón Eaglais an uair sin.
B'fhéidir. Tá pub a'd féin, bail ó Dhia ort, thiar i mBaile na nGall le fada. Tá, tá sé agam le os cionn bliain is fiche anois, tá sé bliain is fiche anois i mbliana againn agus pub ab ea é sin a bhí sa chlann, bhí sé ag seanuncail dom.

Hm. Agus col ceathar do m'athair, agus ansan dh'fhág Johnny aigena iníon é agus cheannaíos-sa uaithi sin é. Ó, b'in a chaoi. Cén bhliain a cheannaigh tú an pub? Nócha, naoi déag nócha.
Naoi déag nócha, ah sea, ah. Tá sé dhá bhliain déag i mbliana. Agus tá bialann agus chuile bhlas ann. Tá sé aige mo mhac anois aige Seán, agus tá, tá bialann aige agus tá áit breá sé. Tá sé díreach le taobh ó téip, séipéilín Ghallarais.

timpeall míle, céad is caoga míle duine sa bhliain. Céad go leith míle, sea, timpeall an méid sin. Tá, bíonn busanna, bíonn, bíonn, bíonn siad na haon lá dul sa. Bhfuil aon chruthúnas go bhfuil aon leigheas ná tada nó go, go bhfuair aon duine aon sólás ann?
Bhuel, n'fheadar, ach ní chuala riamh go raibh. Ní chuala. Ach téann siad ag féachaint air mar níl, níl a leithéid sa domhan, níl a leithéid, níl a leithéid de sháipéilín sa domhan. Tá sé go haoibhinn ar fad. Cén fáth go ndéarfá nach bhfuil a leithéid de shéipéilín sa domhan? mar bhí a lán acu ann agus sé sin an t-aon ceann amháin athá fanta ina sheasamh agus atá sé ann ón aimsir. Cé a chuir ann, cé a thóig iad mar déarfá, meas tú? Ó siad na seana manaigh a thóg iad agus bhí, thá a lán acu i gCorca Dhuibhne. Agus tá a lán acu timpeall, tá ceann, dhá cheann ar an gCill agus ceann i gCráilí agus tá ceann siar i Leataoibh, tá siad, ach níl siad, níl siad, tá cuid acu go maith ach níl siad ar fad ina sheasamh fé mar atá Gallaras. Sea, sea. Ceist amháin ort faoin teach ósta sula n-imeoidh muid uaidh. Nuair a deireanns muid an teach ósta bíonn sibh ag ceapadh go bhfuil muid ag caint ar hotels agus rudaí mar sin ach Ní hin é. Teach tábhairne, deireann sibse, deireann muide teach ósta. Raibh, raibh, raibh, raibh mórán oibre déanta agatsa sa teach ósta sa Daingean, a raibh? Bhí, bhí ag do mhuintir? Ó God, bhí.
Bhí? Buaileadh breoite m'athair ana-óg agus bhíos sa Choláiste is thána abhaile agus ritheas an gnó ar feadh seacht mbliana, bhí gnó ana-mhaith againn ann. Muise bhí. Sara bpósas agus ansan chuas agus ag obair go dtí Ryan's Daughter fé mar bhíos ag rá i dtosach. Sea. Agus ansan phósamair i rith Ryan's Daughter, phósamair i seasca, seasca naoi, mé féin is Sorcha. Agus cén, cé tá sa bpub anois, nó bhfuil an pub ann? Tá, ach, tá sé ann ach tá bialann anois atá ann, The Goat Street Café anois a glaonn siad air. Ó, b'in é. Ach is le, is le mo dheartháir é. Ó, b'in é. Agus tá sé, tá sé ar léas aige. Tá, tá.
Chuaigh tú ag rith sa toghachán, an chéad thoghachán go Údarás na Gaeltachta a bhí ann i naoi déag seachtú is a naoi agus deireann tú gur tú an chéad duine a toghadh? Bhuel sin é a deir na húdair ach go háirithe ní raibh aon suim agamsa an uair sin ach ní raibh aon suim agam in Údarás na Gaeltachta mar bhíos sa Daingean ní raibh ní raibh puinn suim againn i nGaeltarra mar sé Gaeltarra a bhí ann Sea. mar cheapamar gur do dhream éigin eile ab ea Gaeltarra ní raibh aon baint puinn againn leis. So thánathas chugam agus iarradh, fiafraíodh díom an rithfinn agus sé an chéad cheist a chuireas ná cad a gheobhaidh mé as? Sea. Agus dúradar liom go mbeadh costaisí agam as agus go mbeadh sé siúd agus agus sin é an taobh a chuireas m'ainm ar aghaidh. Dá ndéarfaí nach mbeadh tada as? Ní rithfinn in aon chor. Ní bheadh aon suim agam ann. No, aon suim fén spéir agam ann. Shíl mé nach fear an-santach thú. No, ach an dtuigeann tú sin? No, ach ní, ní, ní saint in aon chor, neamh, bhíos neamheolach. Sea. Mar a. Dtuigeann tú sa Daingean, níor chuireamar isteach ar dheontas riamh. Níor chuir. Ní raibh fhios againn faic ach go raibh daoine ag fáil deontaisí chun tithe a thógaint agus rudaí mar sin ach ní raibh na deontaisí sin ann dúinne. Ní raibh tú i bhfad ag foghlaim, bail ó Dhia ort, Ní raibh, no, ach i bhfad arís. Ansan nuair a chuas isteach san Údarás níor thuigeas go dtí go gcuas isteach ann chomh tábhachtach is a bhí sé don Ghaeltacht agus do mhuintir na Gaeltachta. Agus. Fuaireas an-chomhairle ó dhaoine a bhí ins an Údarás táim ag caint anois ar feidhmeannaigh. Tuigim anois. Agus nuair a chuas isteach ar dtús, ní fhéadfainn na cáipéisí a léamh. Sea. Agus cuimhním, chuas go dtí cara mhór dom istigh i dTrá Lí, Séamus Mac Gearailt, bhí sé 'na bhainisteoir ar réigiún an deiscirt an uair sin do Roinn na Gaeltachta. Sea. D'imríomar peil is gach aon rud i dteannta a chéile agus chaitheas leabhar in airde ar an mbord chuige agus dúirt mise, 'Shéamuisín, arsa mise, 'an féidir leatsa é sin a léamh? agus shuigh sé síos sa chathaoir ag gáirí agus ní féidir leat a dúirt sé Gaelainn na státseirbhíseach a léamh T.P., a dúirt sé, agus bhí an ceart aige. Ní raibh tú in ann. Caithim féin, a dúirt sé, an foclóir a tharrac amach uaireanta, a dúirt sé. Agus sin é an fhadhb a bhí agam agus ní mé amháin a bhí mar sin. Táim ag rá na fírinne leat. Tá's agam go bhfuil.
Bhí Gaeilge nádúrtha agatsa agus sé an Ghaeilge mhór chaighdeánach oifigiúil. Agus, dtuigeann tú, bíonn siad ag caint ar bhord an Údaráis agus gach aon rud eile. Look, caithfidh tú bheith oilte chun a bheith in áit, in áiteanna mar sin. Agus is féidir leat do, do, do, do, do phíosa a rá, agus is féidir leat do bhó féin a chur thar abhainn anois is arís, ach san am céanna, eh, jab is ea é sin do, do dhaoine, do dhaoine áirithe, agus daoine oilte.
Théis an t-achar a chaith tú air, eh, tuigim go, go, go, gur éirigh tú as théis tamaill agus gur, gur bhfuair tú suíochán ar ais arís, á, ina, ina dhiaidh sin. Ach, eh, céard a rinne tú do do thaobh tíre? le linn dhuit a bheith air. Bhuel, buíochas le Dia is féidir liom féachaint siar ar chúpla rud. Thosnaíomar ar na siúlóidí an uair sin. Ní raibh aon suim ag an Údarás i gcúrsaí siúil. Agus siad na siúlóidí sin anois a chuireamar in áit an uair sin is mó atá ag tarrac cuairteoirí go dtí Iarthar Dhuibhneach, isteach sa Ghaeltacht. Lucht daoine ag goil amach ag déanamh píosaí siúil. Ó is ea, daoine, mar chuireamar Slí Chorca Dhuibhne ann agus cé ná raibh puinn baint ag an Údarás leis, Chuireamar, bhunaíomar Comhar Turasóireachta Chorca Dhuibhne agus chuir an tÚdarás airgead isteach sa Chomhar Turasóireacht anois. Bhíodar an-mhaith don Chomhar Turasóireachta cé ná raibh aon bhaint ag an Údarás le turasóireacht. Céard a déarfá liom anois atá déanta agat ann, atá le feiceáil chuile lá san áit chéanna nó rud eicínt mar sin, nó nó rud eicínt mar, dhá bhfeictheá do crowd ag siúl anois agus agus tá 's a'm gurb ab ea tusa agus go bhfuil Sea, go dtuigim agus creidim thú, ach ní cheapfadh éinne beo gurb é an t-údarás a chuir ar siúl iad ná ná a rinne na siúlóidí amach. Bhuel, ní raibh puinn baint ag an údarás leis na siúlóidí an uair sin, bhí níos mhó baint aige fós leis, ach bhí an-bhaint ag an údarás leis an gComhar Turasóireacht, cé ná raibh aon bhaint acu le turasóireacht an uair sin. Now, chuireamar Kerry Spring. Fíoruisce Chiarraí. Thugamar ana-chabhair do leithéid Louis Mulcahy i bPotadóireacht na Caolóige. Ní raibh puinn cabhair le fáil aige Louis ó Ghaeltarra agus dhein Louis jab iontach agus tá a lán daoine ag obair aige. Cé mhéad atá ag obair sa Kerry Spring? Tá go leor ann, an bhfuil? Bhuel tá os cionn leathchéad duine ag obair ann agus cuireann siad san, is féidir, nuair a bhíonn siad san fé lán tseoil, is féidir leo 8,000 galún uisce a chuir isteach i mbuidéil na haon uair a chloig. Agus tá sé go hiontach ar fad. Tá an bunábhar, a bhímid i gcónaí ag caint air, bunábhar a thabhairt isteach san áit agus an costas a bhain leis. Tá an bunábhar fés na cosa acu. Right, cá bhfios TP go raibh fíoruisce sa spota bhfuil siad. Bhuel, bhíos ag obair an uair sin ag an gComhairle Contae agus bhí a fhios agam mar gheall ar uisce agus bhí a fhios againn an uair sin an dtuigeann tú na pointí is mó san áit go raibh uisce iontu agus bhí, ní fada roimis sin ó chuir an, an Chomhairle Chontae pump isteach ansan díreach taobh thíos de Kerry Spring agus b'in é an áit is mó a bhí i lár na háite le uisce ann, bhí God, bhí abhainn uisce fé an talamh ann. So nuair a thánadar san ansan ar lorg samplaí, bhíos ábalta samplaí a thabhairt dóibh d'uisce. fíoruisce agus ní raibh le déanamh acu ach poll eile a chur tamaillín suas uaidh agus bhí an t-uisce acu. Bhí sé ag teacht aníos?
Aníos díreach agus bhí monarcha ann a bhí folamh le blianta agus sin é an Kerry Spring anois, tá siad ann ó shin. All right, tá mé buíoch duit. Tá. Braoinín beag Galway water ansin le do thaobh agus bain deoch as agus beidh mé ag caint aríst leat ar baillín beag. Beidh mé féin agus TP Ó Conchúir ar ais le tuilleadh comhrá théis na bhfógraí seo.
Nuair atá ocras ort, tá ocras ort. Táimid ag déanamh dearmad ar dúchas an bia agus na daoine freisin, na daoine atá ceangailte suas leis sin.
Bia Dúchais, ag tosnú ar an ochtú lá fichead ar TG4.
Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá agus TP Ó Conchúir as Baile na nGall i gCiarraí ag comhrá liom ar an gclár seo anocht. D'ainm bail ó Dhia ort TP, is dóigh go s'iomaí bealach agus iomaí uair a fiafraíodh dhíot céard é féin, seans gur s'iomaí freagra a thug tú air ach tá mise ag dul dhá fhiafraí anois dhuit, céard a chiallaíonns an TP?
Baisteadh Mártan orm an chéad lá. Dáiríre?
Agus bhí m'athair críonna, Mártan Ó Catháin ón Oileán, bhí sé ag fáil bháis sa seomra in aice leis an tseomra gur rugadh mise istigh ann. Agus chuaigh m'athair isteach agus dúirt sé, Tá Mártan óg tagtha ar an saol. Agus dúirt sé, Ná glaoigh Mártan air. Bhí sagart ag teacht isteach chuige. Tadhg an ainm a bhí ar an sagart agus Tadhg Ó Muircheartaigh agus dúirt sé glaoigh Tadhg air a dúirt sé, i ndiaidh an tsagairt, agus ghlaodar Tadhg ansan orm agus b'é an fiche naoú lá de Mheithimh an mhí seo, an Mheithimh, agus.

Bhuel anois Ryan's Daughter thíos i gCiarraí, bhí tusa ar feadh an tréimhse ar fad ag obair in éindí leothab. Cén job a bhí agat? Bhuel, nuair a chualamar mar gheall ar an scannán so ag teacht, dúirt m'athair liom dul siar go dtí, síos go dtí fear darbh ainm John Moore. Agus chuas síos go dtí John, bhí aithne mhaith agam ar John, so chuas isteach chuige mar bhí, bhí, bhí taxi á dhéanamh an uair sin againne agus bhí minibus againn. Sea. So chuas isteach mar gheall chun an minibus a chur isteach sa scannán agus nuair a thána isteach an doras arsa Moore liomsa Right man, right place, a dúirt sé. Canathaobh, arsa mise. Tá fear uaim, a dúirt sé, tá an pictiúr seo ag teacht, a dúirt sé, an scannán so David Lean, agus ní raibh aon aithne agamsa ar David Lean, ach dúirt sé beidh siad so ar a laghad sé mhí agus ná bac an bus, a dúirt sé. Ach tá triúr uaim, a dúirt sé, chun dul an Ghaillimh amáireach. chun dhá chun trí mhinibus a thabhairt anuas. Sea. So fuaireas beirt deartháir céile dom, ní raibh muid pósta an uair sin ach bhíodar ina, deartháireacha céile domsa anois iad, agus chuamar an Ghaillimh agus thugamar anuas dhá mhinibus agus otharcharr. Agus fuaireas an jab ansan mar saghas leas.

Ach bhí deartháir céile ansan agam, bhí sé os cionn na props agus bhí sé sin ag déanamh an taistil ar fad dóibh san agus dtuigeann tú bhí daoine, bhí fear eile bhí sé san otharcharr agus dtuigeann tú bhí a chúram féin ar gach aon duine agus bhí sé go hiontach ar fad mar. Inis dom cén sórt fear a bhí in mo dhuine, an príomhaisteoir, Mitchum nach ea a bhí air, agus cén saghas bean a bhí i Sarah Miles? Bhuel, tagann Sarah fós. Ó muise. Tagann, agus ana chara agam is ea Sarah. Agus dúirt sí go raibh sí feadh bliain go leith agus n'fheadair sí an ag teacht nó ag imeacht a bhí sí. Mar dh'athraíodar an script ceithre bhabhta.
Muise. Agus dúirt sí, níl aon tuairim fén spéir agat a dúirt sí, comh deacair is atá sé an script atá foghlamtha agat a dúirt sí, a dh'athrú agus a dh'fhoghlaim aríst a dúirt sí.

Ach bhí sé lán suas de rógaireacht é féin. Bhí fear ana-bhreá ab ea é anois chun léamh na ndrámaí ann. Anois, ní fhéadfadh tusa do shúil a chaitheamh ar Sarah ná ar aon duine eile a bhí ann, mar bhí tusa ag dul ag pósadh na laethanta sin, ná raibh? Bhí, agus ní raibh aon suim agam i Sarah, déarfaidh mé an fhírinne ghlan leat, agus ní bheadh fós, mar daoine mar sin ní bhíonn puinn suime agam ann. Ach phósamair, mé féin agus Sorcha. ar Lá 'le Pádraig 1969 agus bhíomar le pósadh Domhnach ar an Luan Cásca ach chuas isteach lá amháin go dtí an oifig agus bhí cuntasóir istigh agus dúirt sé, d'fhiafraigh sé dhom canathaobh go rabhas ag pósadh Luan Cásca. N'fheadar, arsa mise, ní mise a dheineas dáta, siad na mná a dheineann na rudaí sin i gcónaí. So dúirt sé, sin é an t-ochtú lá, dúirt sé, d'Aibreán. Sé an seachtú lá, a dúirt sé, an lá deireanach den bhliain cánach. Agus cén. Ó, a dúirt sé, má phósann tú roimis an seachtú lá, a dúirt sé, gheobha tú an cháin ar fad thar n-ais don bhliain. So, an baiste, chaitheamair é a dh'athrú agus bhí jab againn mar bhí, bhí an sagart próiste an uair sin, an tAthair Ó Ciosáin, bhí sé trócaire air, baiste, bhí sé ciotrúnta go maith mar gheall air agus ansan, Bhí mo mháthair i bhfad níos measa mar cheap sé go raibh rud éigin suas. Sea, cheap sí sin, go raibh rud éigin suas agus gur chaitheamair pósadh. Sea, sea. Ach ní raibh sé sin fíor. Ní raibh. Ach ní thógtaí, ní tógtaí aon cheann de rudaí mar sin anois. Ó. Ach baiste bí, bídí, bhí sí, bhí sí, bhí sí, bhí sí cont, contúireach mar gheall air. Bhí. Bhí. Cabhrach So chomh chuir maith. tú si, chuir sibh agus phós sibh Lá'l Pádraig Agus- so bhfuair tú an tax ar ais. Agus fuaireas an tax ar ais agus céad

píosa siar ó shoin, gur, bhuel, scríobh sé leabhar air, go b'é, go b'é an rialtas ab fhearr a, Ní ceadaí é. is é, raibh tú ag déanamh airgead maith, raibh sibh ag fáil overtime. Bhí an t-airgead an uair sin sa Daingean, bhí sé timpeall deich nó dhá phunt déag sa tseachtain. Ha. Bhíos ag fáil fiche sé punt. Bhí. ar sé lá agus dá n-oibreofá Dé Domhnaigh 13 punt sé agus hocht sé scillinge agus hocht pingine ab ea é. So bhí níosa mhó á dháil agat ar an nDomhnach ná mar a bheadh á dháil agat don tseachtain ar fad dá mbeifeá ag obair sa Daingean. Nára sé iontach. Agus níor ghá dhuit ach uair a chloig nó dhá uair a chloig a dh'oibriú chun é sin a dháil. Ansan bhí bian, bhí, bhí, bhí bricfeasta ar maidin agus bhí lón agus bhí dinnéar dá n-oibreofá deireanach. Agus ansan bhí, bhí overtime, bhí ragobair le fáil agus dá, nuair a bhíodar ag déanamh an scannáin, nuair a bhíodar amuigh ag scannánaíocht, nuair a bhíos ag an bhaile im' chodladh bhíos ag fáil díolta. Bhí. Sea, bhraitheadh sé cé a bheadh ag obair. Dá mbeadh daoine a bhainfeadh leis an gceangal a bhí agamsa ag obair, bhíos ag fáil díolta. Agus tú i do chodladh.
Agus im' chodladh. Agus bhí, bhí cúpla seachtain go raibh, bhí os cionn seachtó punt agam. Bhí. Mar bhíos ag fáil triple time. By dad, agus an dtuigeas tú airgead an-mhór. Now, taispeánann sé duit anois áit nár raibh faic ann. Tagann siad so isteach an, tugann siad obair dúinn. Ní hamháin go dtugann siad obair dúinn, tugann siad fair play dúinn, tugann siad bia dúinn agus tugann siad airgead dúinn, ná raibh aon taithí againn é, agus ní thugann siad aon am dúinn é a chaitheamh. So, you know, Daoine a bheith air, daoine iontach. Bhí an ceart aige Micheál de Mórdha leis an ainm a chuir sé ar an leabhar seo. Ba mhaith liom a dhul siar píosa, labhair muid ar an bpósadh ansin is tá clann agaibh, bail ó Dhia oraibh, ach bhuail buille beag tubaisteach sibh ansin, ní buille beag ach buille mór, marú leaidín beag leat go tubaisteach.
1983, Tadhg, bhí Tadhg Pól ab ainm air sin leis agus leaidín cruaidh láidir ab ea é, bhí sé lán suas de cheol, an-éirimiúil ar fad agus bhí an diabhal air chun crosa agus bhí, bhíodh sé ag léimt ar rothair agus bhíodh sé saghas, fé mar ba cheart dó a bheith. Cén aois a bhí sé?
Bhí, an lá cuireadh é bhí sé na hocht, naoi mbliana a bhí sé an lá, lá cuireadh é. Beannacht Dé leis. Agus bhí sé, thit sé den rothar agus ní raibh aon faic mar gheall air mar ní raibh aon mharc air agus istigh ansan trí lá na dhiaidh sin fuair sé, dh'imigh an cnapán, bhí sé ina cheann agus brain haemorrhage ansin air. Fuair sé ceann ansan agus nuair a deineadh an t-autopsy air agus nuair a bhí an rud air, tháinig an dochtúir chugam agus dúirt sé gurb in é, gob amhlaidh a bhuail sé cheann agus chuaigh an cnapán isteach agus trí lá na dhiaidh sin is ea a phléasc sé. Raibh sé inste aige dhuit go thit sé den mbicycle. No. Ní raibh. Go dtí ina dhiaidh sin dúirt dúirt na na leanaí eile go dtit sé don mbicycle. Á, sea, sea. Ach bhí a fhios aige an dochtúir go dtit sé don mbicycle agus dúirt sé uaireanta go cneasaíonn sé suas dúirt sé agus dá bhfaigheadh sé buille dúirt sé ag imirt caide b'fhéidir deich mbliana ina dhiaidh sin go go dtitfeadh sé amach an uair sin. Tuigim, is is ná. Pléascann sé arís. Raibh raibh raibh baint aige sin gon gon babhta tinnis a fuair tú féin a raibh ó ó thaobh do chroí nó nó nó raibh tú ag cur Bhfuil tú ag cur milleán ar pholaitíocht agus strus agus rudaí? Bhuel, bhí an fadhb im' chroí, bhí sé sin ann ó rugadh mé. An raibh? Fadhb ab ea é sin agus ní tháinig sé chun cinn go dtí an uair sin. Glaonn siad cardiomyopathy air, is rud is ea é is tagann tú ar an saol leis. Is féidir é a fháil chomh maith agus ní raibh puinn eolas air an uair sin agus bhíos tamall mór istigh san ospidéal leis agus ní raibh, ní raibh, ní rabhas ag fáilt an leigheas ceart uathu agus chuir sé siar mé ana mhór ach inniu,

Ach rud beag amháin, cúrsaí aimsire. Bíonn tú ag tabhairt léargas do dhaoine ar an aimsir. Cé chomh cruinn agus atá do chuid comharthaí? Ní éiríonn sé sin ar Bheatrice anois. Bhí ana-shuim agam i gcónaí ann. Agus bhí comharsa béal dorais agam, Séamus Mac Eoin, agus bhí an diabhal air chuige. Agus bhí sé ana, ana-ghéar ar fad leis an aimsir, agus bhíos tógtha ar fad leis. Agus bhí fear eile thoir i bParóiste Múrach, trócaire air, Jim Pheige Ó Muircheartaigh, agus bhí Jim go diail chuige, agus bíonn daoine eile, agus bhí na comharthaí seo acu. Agus nuair a thagann na comharthaí i gceart. Cén comhartha, céard é, abair dhá chomhartha liom, nó trí. Bhuel, dtuigeann tú, tá ceann ar Chnoc Bhréanainn, agus ar Mhá, ar Mhás an Tiompáin, agus má bhíonn spéir, spéir gorm agat agus caipín ar Mhás an Tiompáin, tá sé sin, comhartha is ea é sin aimsir ana-bhreá ag teacht. Gheofá mí nó sé seachtaine d'aimsir ana-bhreá. Má fhéachann tú siar ansan ar Shliabh an Iolair agus tá an mhaidin ana-bhreá, gan aon scamall sa spéir ach ceann amháin ar barra Shliabh an Iolair, beidh sé fliuch roimis aimsir lóin. Brisfidh an lá. Na faoileáin. Tá scamaill, faoileáin, tá 's agat, an deonaí, rudaí éanlaithe, rudaí mar sin. Bhí na seanachomharthaí ar fad ann agus, abair, bheifeá ag iarraidh ach anois tá sé dainséarach rudaí mar sin a rá mar déarfaidh siad leat ná fuileann tú ach ag cur daoine amú. Sin é, agus déarfaidh siad go mb'fhéidir go bhfuil an ghealach ort féin scaití nó rud eicínt mar sin. Tá an ghealach ar an aer ag an am seo, tá mé buíoch dhuit. Go raibh maith a't. faoi thíocht as Ciarraí is go bhfága Dia an tsláinte a't faoi do chuid scéalta agus fad saoil leat a TP. Go raibh míle maith agat. Tá fáilte romhat.
Go raibh maith a't fhéin.
Agus sin anois é anocht a chlann, beidh muid libh arís le cúnamh Dé an tseachtain seo chugainn agus clár eile againn. Idir an dá linn anois, coinnigí súil amach don drochaimsir is don aimsir bhreá agus, thar rud ar bith eile, coinnigí fhéin ag caint agus ag comhrá agus. Go dtuga Dia slán sibh ar fad. Anocht ar TG4, Ja Fallon a bheas faoi chaibidil ar Laochra Gael ag a hocht agus tá Frances i ndroch-chaoi agus go bhfóire Dia ar aon duine a thiocfas ina bealach, Ros na Rún, ag a leathuair tar éis a hocht. Bígí linn! Ceiliúradh. Aitheantas. Draíocht. na ceoltóirí agus na hamhránaithe is fearr sa tír. Gradam Ceoil TG4, Domhnach Cásca ag a leathuair tar éis.